Dia daoibh a pháistí! Donncha ar ais arís. Scéal eile, scéal grá. An dtaitníonn grá libh? Is breá liomsa grá. Grá ach fíorbhrónach freisin. Féach, Romeo agus Juliet le William Shakespeare. Léamh faoi Muintir Capulet, Muintir Montague.

Agus ba é Leabhar Breac a d'fhoilsigh as Gaeilge. San Iodáil fadó, i gcathair Verona, bhí cónaí ar dhá theaghlach mhóra chumhachtacha, muintir Chapulet agus muintir Montague. Bhí an dearg-ghráin ag an dá theaghlach ar a chéile, agus bhí fuath chomh mór sin acu dá chéile gur le troid a réitídís an argóint ba lú eatarthu. Go deimhin, bhí siad chomh fada in adharca a chéile go raibh dearmad déanta acu ar an gcúis a bhí leis an argóint ar dtús. Féach ansin agus iad ag argóint lena chéile. Fear óg ab ea Romeo Montague agus bhí sé i ngrá le cailín darbh ainm di Róisín. Ach ba bheag an mhaith dó é sin, mar ní raibh sise i ngrá leisean agus bhí sí ag iarraidh dul sna mná rialta. Níor inis Romeo é sin do dhuine ar bith, cé is moite den sagart, an tAthair Labhrás. Ní raibh Juliet Capulet ach ceithre bliana déag agus ní raibh suim ar bith aici i gcúrsaí grá. Ach, ina ainneoin sin, bhí a shúil ag ógánach saibhir uirthi, an Cunta Páras. agus d'iarr sé cead ó mhuintir Chapulet í a phósadh. Féach ar Romeo ansin agus é ag labhairt leis an tsagart, Labhrás, agus ansin an Cunta Páras ag teacht. Oíche amháin bhí cóisir mhór i bpálas mhuintir Chapulet. Bhí an saol is a mháthair ann, cé is moite de mhuintir Mhontague, dár ndóigh. Shocraigh cairde Romeo dul chuig an gcóisir gan chuireadh. Níor mhian leo an deis a ligean tharstu damhsa a dhéanamh leis na mná ab áille i Verona. Bhí Romeo níos ciallmhaire ná iad agus dúirt sé nach smaoineamh maith a bhí ann. ach níor thug a chairde aird ar bith air. Fág seo! ar siad. Nach bhfuil tú ag iarraidh na cailíní breátha a fheiceáil? Ghéill Romeo ar deireadh. Féach ar na daoine go léir agus iad ag damhsa agus na ceoltóirí ag seinm ceoil agus féach ar na buachaillí agus iad ag iarraidh sleamhnú isteach. Bhí ceol á chasadh agus fir is mná ag damhsa nuair a leag Juliet súil ar Romeo. I gcaitheamh na hoíche níor bhain an bheirt na súile dá chéile. Bhí siad tóin thar ceann i ngrá. Níos deireanaí, amuigh faoi na réaltaí, labhair siad le chéile. Ba ghearr gur thuig an bheirt gur Capulet a bhí i Juliet agus gur Montague a bhí i Romeo. Nach muidne a bheadh sona sásta le chéile mura mbeitheása i do Chapulet agus mise i mo Mhontague, ar seisean go brónach. Níl saol le chéile i ndán dúinn, ar sise go díomách. Agus féach orthu, an bheirt acu, agus iad ag caint le chéile. Labhair Romeo leis an Athair Labhrás. D'inis sé dó go raibh sé tite i ngrá agus go raibh sé ríméadach agus croíbhriste ag an am céanna. Ní raibh an sagart sásta an scéal sin a chloisteáil. 'Agus cad a tharla do Róisín? d'fhiafraigh sé de. An bhfuil dearmad déanta agat uirthise? Is ag Juliet atá mo chroí, arsa Romeo, níl uaim ach í. Rinne an tAthair Labhrás a mhachnamh ar an scéal agus shocraigh sé go gcabhródh sé le Romeo agus an bheirt acu ag caint ansin lena chéile. Shíl an tAthair Labhrás go bhféadfadh an grá idir Romeo agus Juliet deireadh a chur leis an troid idir muintir Chapulet agus muintir Mhontague. Go rúnda, thug sé Romeo agus Juliet le chéile agus phós sé iad. D'fhág an bheirt slán le chéile ansin agus d'imigh siad ar ais chuig a dteaghlaigh féin. An bhfeicfimid a chéile anocht, a Juliet, a chroí? a d'fhiafraigh Romeo di. Feicfidh, a stór, a gheall sí dó. Féach uirthi. Lánsásta leis an saol. An oíche sin bhí sé ina réabadh idir muintir Chapulet agus muintir Montague ar shráideanna Verona. I lár na troda shá col ceathrair Juliet, an cara ab fhearr a bhí ag Romeo, lena chlaíomh. Díoltas! a bhéic Romeo. Agus d'aon bhuille, lean sé an dúnmharfóir sa slua agus shá sé lena chlaíomh é agus mharaigh sé é. Tháinig Prionsa Verona ar an láthair chun pionós a ghearradh ar Romeo. Le héirí gréine, ar sé, fágfaidh tú Verona agus ní thiocfaidh tú ar ais go deo. Daoine bochta marbh ansin, féach. Ní raibh ach aon oíche amháin fanta ag Romeo i Verona. Chuaigh sé go seomra codlata Juliet agus chaoin an bheirt deora móra goirte. Phóg siad a chéile agus gheall siad go mbeidís dílis dá chéile go deo. Roimh éirí na gréine, nuair a thosaigh na héin ag glaoch, d'fhág Romeo slán ag Juliet. Bhí súil ag an mbeirt nach mbeadh sé i bhfad eile go bhfeicfidís a chéile arís. An lá dár gcionn, dúirt tuismitheoirí Juliet léi go raibh sé in am di pósadh. Fear céile maith a bheadh sa Chunta Páras duit. Chuaigh Juliet chuig an Athair Labhrás agus í ag caoineadh. Táimse i ngrá le Romeo. B'fhearr liom bás a fháil ná an Cunta Páras a phósadh. Bhí seift ag an sagart. Má ólann tú an deoch suain seo roimh an mbainis, ar sé, ceapfaidh gach duine go bhfuil tú básaithe, agus déarfaidh mise le Romeo teacht ar ais chugat. Dúiseoidh tú faoi cheann dhá lá agus tabharfaidh Romeo leis as seo thú. Féach uirthi, is í ag rith, is í trína chéile. D'ól Juliet an deoch suain agus thit sí as a seasamh. Líonadh pálás mhuintir Chapulet le béiceáil uafáis is bróin. Leath an scéala ar fud Verona agus níos faide ó bhaile. Agus chuala Romeo an drochscéala sula bhféadfadh an tAthair Labhrás an fhírinne a insint dó. Má tá Juliet marbh, níl saol ar bith i ndán domsa, ar sé. Cheannaigh sé deoch nimhe agus d'fhill sé ar Verona. Rith sé go dtí an séipéal ina raibh corp Juliet leagtha amach. Phóg sé í agus, go croíbhriste, d'ól sé an deoch nimhe. Féach ar Juliet, agus ceapann gach éinne go bhfuil sí básaithe. Agus Romeo tar éis teacht isteach go ciúin. Tar éis dhá lá, dhúisigh Juliet as a suan, d'oscail sí a súile agus chonaic sí Romeo sínte lena taobh. Is tú grá mo chroí, ar sí. Ach nuair a phóg sí é thuig sí go raibh Romeo fuar marbh. Beimid in éindí sa bheatha agus sa bhás, ar sí. Leis sin, thóg sí an scian a bhí ina chrios aige agus sháigh sí ina croí í. Bhí pobal Verona trína chéile ag bás na lánúine. Nuair a thuig muintir Chapulet agus muintir Mhontague go raibh na daoine ab óige agus ba bhreátha caillte acu agus gurbh é an fuath ba chúis leis, rinne siad síocháin. Féach ar Romeo bocht agus é marbh sínte marbh ansin, agus Juliet agus an scian á shá aici agus an fuil ag teacht amach. So, b'in Romeo agus Juliet súil agam gur thaithin an leabhar libh agus táim ag tnúth